Ar son leasa is fónaimh mhuintir na hÉireann. Ar son leasa is fónaimh mhuintir na hÉireann. Dia dom stiúradh agus dom chumhdach.
Dia dom stiúradh agus dom chumhdach.

Rugadh Máire Pádraigín Ní Lionnacháin ar an 7ú lá fichead Meitheamh 1951 san Ard Eoin, Tuaisceart Bhéal Feirste, an páiste ba shine de naonúr. Ag fás aníos i gceantar a bhí geall a bheith iomlán Caitliceach, bhí tógaint compordach ag muintir Uí Lionnacháin, mar ba thábhairneoir logánta cáiliúil an t-athair. Níor de phobal náisiúnach Bhéal Feirste an clann ó dhúchas, áfach.

Is beag teaghlach sa Tuaisceart nár leandáil na trioblóidí thar tairseach chucu isteach ar bhriseadh amach arís don sracadh i 1969. Níorbh aon eisceacht iad muintir Uí Lionnacháin. Chuaigh gach ar thit amach sna círéib sráide ina dtimpeall i gcion ar an déagóir óg, agus tá a rian siúd fós ar a dearcadh i leith mhuintir na dúthaí baile. Bhog teaghlach Uí Lionnacháin go Ros Treabhair, Co. an Dúin, ar shála sraith ionsaithe seicteacha orthu. Tugadh faoi dheartháir le Máire go tromchúiseach agus ba bheag nach bhfuair sé bás. Tugadh faoin teach go mailíseach agus go holc agus tháinig cineál buaicphointe na dTrioblóidí ar ar an teaghlach sin i 1972 nuair a tugadh faoin teach le meaisínghunnaí. Anois, ní raibh siad ann an oíche sin ach bhí an chosúlacht ar an teach go raibh siad ann mar bhí na soilsí ar lasadh agus bhí carr taobh amuigh den doras agus mar sin de. The famous uh, UDA gunman called Ernie Elliott shot up the place and um, when they opened the door in the morning feathers came out because the place was full of feathers because they had hit the mattress. Dá mbeadh siad ann lonnaithe insa teach an oíche sin, níl dabht ar bith ann ach go mbeadh siad ar fad marbh. Fuair sí áit in Ardscoil San Dominic ar Bhóthar na bhFál. áit a bhí fóirstineach go leor di mar bhí pub ag a hathair insa cheantar chéanna agus bhí sí ábalta dul síos ag am lóin agus mar sin de síos go dtí pub a hathair. Um, agus nuair a tháinig am le dul ag an ollscoil, chuaigh sí ag Coláiste na Banríona Queens i mBéal Feirste agus rinne sí staidéar ar an dlí ansin. I 1973, bhain Máire Mhic Giolla Íosa céad onóracha sa dlí i gColáiste na Ríona, Béal Feirste. Dhá bhliain ina dhiaidh sin, Tháinig sí i gcomharbacht ar Mháire Mhic Róibín mar Ollamh Reid sa Dlí Bunreachtúil is Coiriúil i gColáiste na Tríonóide. Ón gceapachán sin ar aghaidh, dhéanfaí comparáid idir an bheirt Mháire, comparáid a treisíodh nuair a chuimsigh Máire Mhic Giolla Íosa mórán de chúiseanna an Róibínigh chuici féin.

idir í a bheith ar son an fheachtais sin agus a bhí í a bheith Caitliceach. Le linn an fheachtais sin caithfidh mé a rá nár chuir an Eaglais Chaitliceach nó cliarlathas na hEaglaise go tréan in éadan an fheachtais sin, níor chuir siad ina éadan ar chor ar bith. So ní hé gur chorraigh sí aon duine ar an taobh sin agus í. a bheith bainteach leis sin. I 1976 phós Máire Ní Lionnacháin Martin McAleese. An bhliain dár gcionn, bhog siad ón Tuaisceart agus chuireadar fúthu i Ráth Tó, Co. na Mí. Ba lánúin iad óna seal sa choláiste agus bheidís ina fhoireann téagartha sna blianta amach rompu. When I knew them first, she was a lecturer and Martin ran a travel agency.

a bheith ag tabhairt faoina chéile, fiú go poiblí, ag slagáil a chéile agus mar sin de, ach tá gaol an-mhaith agus an-láidir eatarthu. A £100 million gamble could be about to pay off. These cars, four hundred of them, are on their way from Belfast to the west coast of America. This is the first consignment of the controversial DeLorean sports car, the stainless steel Dream Machine built in Belfast for the American super rich. Ceapadh Máire Mhic Giolla Íosa ina tuairisceoir le RTÉ i 1979 fá scáth Mhuiris Mhic Conghail. Go gairid ina dhiaidh sin briseadh Mac Conghail as a phost, rud a d'fhág an tuaisceartach óg mná gan mórán fothain in RTÉ. It was a big fish that might attract more big fish. and more important it provided jobs for the jobless of West Belfast. Bhí conspóid agus deacrachtaí go leor ag Máire Mhic Giolla Íosa in RTÉ mar gheall ar cé chomh nimhneach agus a bhí an deighilt faoi cheist an Tuaiscirt is mar gheall ar a cúlra féin, an cúlra poblachtánach a bhí aici, agus ina theannta san, go raibh sí luaite an-mhinic mar mar Chaitliceach go smior, sé sin a rá go raibh sí ró-ghar do na heaspaig. go raibh sí ró thraidisiúnta mar Chaitliceach, Phoblachtánach, Tuaisceartach.
Nuair a thosaigh an clár úr sin Today Tonight agus an-chuid daoine nua agus an-chuid daoine an-mhaithe ag iriseoireacht agus ag déanamh taighde don chlár agus cuireadh an-chuid airgid isteach ann. Tharla go raibh sé sin ag dul ar aghaidh ag an am chéanna agus na stailceanna ocrais ó thuaidh agus bhí polarú ag dul ar aghaidh, daoine a bhí an-náisiúnach chuaigh siad níos náisiúnaí fós, daoine a bhí ina éadan sin chuaigh siad sin níos faide ina éadan sin mar a bhí an tír ar fad agus cuireadh i leith Mháire, dar léi féin, gur quadruple deviant a bhí inti. Bean a bhí inti, bhí an saol deacair, dar léi, ar na mná in RTÉ ag an am. Náisiúnach, Caitliceach agus Tuaisceartach. Agus dar le daoine áirithe, in rte go raibh sé doiligh go leor ar dhaoine mar sin is cinnte go raibh atmasféar rte frith náisiúnach ag an am agus frith thuaisceartach sa chuid is mó agus ar an dóigh sin d'fhulaing sí ag daoine, d'fhulaing sí maslaí, d'fhulaing sí ag daoine a bhí frithnáisiúnach agus a bhí in éadan daoine a tháinig aduaidh mar chonacthas dóibh gur poblachtánaigh iad ar fad, rud nach raibh fíor ar chor ar bith. Níl aon amhras agamsa ach go mbeadh deacrachtaí aige, ach ní deacrachtaí ó thaobh daoine a bheith daoine nimhneach nó daoine gránna ag teacht aníos orthu. Bhí, bhí, bhí cuid den fault ar an taobh seo aici siúd. I mean, do bheadh sí, siúd ag, ag briseadh isteach in oifig ag, ag, ag ardú ceist, b'fhéidir, Provo éigin nach bhfuair triail ceart nó go raibh extradition ann agus bhí sé buartha faoi. Ach bhí na lads eile san áfach, is na lassies ón deisceart, ag cuimhneamh like, you know, like, Cad faoi bagairt an stáit ag na Provos, like, you know, nach bhfuil sé, nach bhfuil gá leis an lámh láidir? You see, nuair a bhíomar go léir óg, formhór an foireann a bhí i Today Tonight, nuair a bhíodar óg chreid siad sa United Ireland. Timpeall 1978 ní fhéadfadh éinne le aon éirim creidiúint a thabhairt sa United Ireland. So bhí Mary ag teacht isteach agus ó thaobh an foireann bhí sí ag rá like hey we ought to kind of get all excited and worked up about Northern Ireland agus bhíodar, bhíodar go léir ag rá istigh in aigne measaim we've all got to calm this down. In Rome this morning, seventeen Irish people from various parts of the country, north and south, were declared blessed. Ar fhaiche amach ó RTÉ, thug Máire Mhic Giolla Íosa a dúthracht le ceisteanna sibhialta, ach níorbh fhada gur soilsíodh tréithe frithráiteacha ina carachtar. D'áiríodh go raibh sí ag bogadh fá dhéin na caomhachta, í tarraingthe i dtreo na heite deise. Má thóg sí an cathaoir ag cruinniú poiblí den Campaign um Ceart, chun roghnaithe i 1981. I gcionn trí bliana ba bhean na n-easpag í, dar leis an gCairdinéal Ó Fiaich nuair a phléadáil sí cás na hEaglaise Caitilicí ag an Fóram Nua-Éireann. The only right the Church reserves is, like any group, any group in a democracy, the freedom to have its say.

Is ait an duine é nach n-athraíonn a thuairim ar rudaí áirithe ó am go ham i gcaitheamh a shaoil agus ní dóigh liom gur chóir dúinn an iomarca casaoid a dhéanamh faoi Uachtarán a athraíonn a tuairim faoi rudaí tábhachtacha ó am go ham. Chasfadh a ról ag an Fóram Nua-Éireann, Máire Mhic Giolla Íosa, ar ghairmréim eile ar fad. Nocht a taispeántas ag an Fhóram cumas agus téagar, tréithe a thug chun súilibh Chathail Uí Eochaidh í. Bheartaigh sé an cumas sin a thapú chun leasa Fhianna Fáil. Spreagtha ag Cathal Ó hEochaidh, Chláraigh Máire Mhic Giolla Íosa ina ball d'Fhianna Fáil i 1985. Sheas sí don Dáil i dtoghlach Bhaile Átha Cliath Thoir Theas in 87 ach theip uirthi suíochán a bhaint amach. D'fhill sí ar an tuaisceart i ndiaidh an olltoghcháin agus d'imigh leis an saol acadúil athuair. Ceapadh í ina stiúrthóir ar an Institiúid um Staidéar Gairmiúil an Dlí ina halma mater, Ollscoil na Ríona.

Anois go raibh sí fillte ar Bhéal Feirste, macallaí na coimhlinte ina timpeall, chinn Máire Mhic Giolla Íosa go raibh sé in am rud éigin a dhéanamh faoi. I 1994, ghlac sí páirt, i dtaca leis an tAthair Alex Reid agus Jim Fitzpatrick, i gcainteanna rúnda le Sinn Féin agus an IRA faoi athbhunú shos comhraic na nÓglach. Úsáidfí léamh áirithe ar na comhráití sin mar shlat dá drom amach anseo.

Nílimid chomh dá-aigneach is atá náisiúntóirí faoi foréigean faoin IRA. I mean caithfidh tú a thuiscint gur chuir na Saorstátaigh Poblachtánaigh chun bháis, chuir Fianna Fáil Poblachtánaigh chun báis. Níl aon ambivalence sa i bPoblacht na hÉireann faoi em bagairt don stát. Táimid an-fhíochmhar nuair atá an stát faoi bhagairt. Téann tú thar an teorainn is kind of mar sin de faoin IRA. Agus tá cuid de sin ag baint le uh, Mary McAleese. Nuair a fhásann tú suas uh, in Nationalist ghetto, bíonn tú mar sin faoin IRA faoi Sinn Féin.

from one o'clock today. Nuair a d'fhógair Máire Mhic Róibín ná beadh sí ag seasamh don dara téarma i 1997, tosaíodh ar an rás chun comharba a aimsiú di. Caitheadh ainm Mhic Ghiolla Íosa isteach sa phota go luath. Tar éis do Mary Robinson éirí as oifig, ba theist ar shlí ar cé chomh mór is a bhí an uachtaránacht i mbéal an phobail go raibh comórtas chomh dian sin ann agus go raibh an oiread san iarrthóirí á lua don bpost ina diaidh. Ar shlí, eh, déarfá go minic cheana gur deineadh iarracht oiread agus a b'fhéidir a shocrú nach mbeadh toghchán ar bith ann, a bheadh costasach, a bheadh deighilteach nó a tharraingeodh aird ar an oifig in aon chor, gurb é an socrú ba deise leis na polaiteoirí ná socrú nach gciallódh toghchán in aon chor. Ní raibh seans fén spéir ann go mbeadh a leithéid ann théis do Mary Robinson formhór a tréimhse, a chaitheamh in Áras an Uachtaráin. Bhí daoine anois ag cur spéis ar cad d'fhéadfaí a dhéanamh leis an bpost seo. Cad iad na rudaí a bhféadfaí a rá os ard agus go dtabharfaí aird ort agus ar na, ar na ceisteanna a bhí ab ansa leat dá mbeadh an post agat. Agus bhí sé spéisiúil raon na n-iarrthóir a tháinig chun cinn

Fá dheireadh thosaigh siad feachtas ag scríobh ag Bertie Ahern féin agus faoin am a fuair Máire an chéad chruinniú le Bertie Ahern tháinig sí isteach agus bhí litir ina láimh aici agus chuir Bertie Ahern ceist uirthi, 'Sin litir eile? Ná habair liom gur litir eile atá ansin. Thiocfadh liom, thiocfadh liom Teach Laighean agus tithe an rialtais anseo, na ballaí ar fad a chlúdach leis na litreachaí atá i ndiaidh teacht isteach.
Bhíodar ann a shamhlaigh Máire Mhic Ghiolla Íosa ina comharba nádúrtha ar an Róibíneach. ach ba é traidisiún Fhianna Fáil ná go n-úsáidtí an tÁras mar theach scoir do státairí sinsearacha an pháirtí. Bhí súil ag an t-iarThaoiseach Albert Reynolds go roghnófaí é. Ach is beag atá cinnte sa pholaitíocht. In the words of uh, both uh, Michael Kennedy and Albert Reynolds, that once we went out the door of that party room,

nach raibh go leor daoine i bhFianna Fáil ag an am ag iarraidh Albert Reynolds mar Uachtarán. An Abba Faction mar a dúirt siad, ABBA, Anybody But Albert, agus bhí go leor daoine fós ag goilliúint, bhí sé ag goilliúint orthu go bhfuair sé réidh leo nuair a tháinig Albert i gcumhacht i ndiaidh imeacht Charlie Haughey. agus bhí cuid de sin fós ann go raibh siad ag iarraidh, go raibh sé ina payback time mar a déarfá, agus nach raibh siad ag iarraidh Albert mar Uachtarán, cibé rud a bhí seisean ag iarraidh nach raibh siadsan sásta é a thabhairt dó. Bhí go leor cúiseanna ann, ach tá mé cinnte go raibh seifting ann

Don chéad uair i stair na hUachtaránachta bhí cúigear san iomaíocht. Mary Banotti, rogha Fhine Gael, bhí tacaíocht Pháirtí an Lucht Oibre ag Adi Roche, agus bhí beirt eile Derek Nally agus Dana ag seasamh mar neamhspleáigh. Seans go n-iompódh líon na n-iarrthóirí amach ina bhuntáiste do Mháire Mhic Giolla Íosa. Bhí scuaine mór iarrthóirí ann ag an am agus bhí scéalta ann faoi, faoi gach éinne acu uh, agus de scap sé sin uh, ara uh, eh, de dáthóirí. The one quote I remember from Dana in 1997 was that there was nothing in the constitution to say a president can't sing. Uh, and there were all these farcical lines being thrown out in 1997. Initially, when I came over to Ireland, of course, it was it was the silly season, and

Not just a lot of influential backers but also somebody who had had a very serious political career behind her and she was not just an Irish politician, she was a European politician as well. Séard a bhí ann ag an deireadh ná Fine Gael versus Fianna Fáil mar ní raibh an bheirt eile ag dul áit ar bith i ndáiríre agus bhí rás ann idir Mary Banotti agus Máire Mhic Giolla Íosa agus nuair a tharla sé sin tháinig daoine go teann taobh thiar de na daoine, de na páirtithe.

go raibh ceisteanna thart timpeall agus go raibh íomhá aici a bheadh problematical do Unionists. Sin an fáth go raibh mise ag iarraidh go ndéanfadh Nally iarracht chun feachtas fíochmhar a reáchtáil ina coinnibh agus ceist an IRA agus ceist náisiúnachas agus ceist na Provos agus ceist náisiúnachas sa Tuaisceart a ardú i gcónaí go poiblí ionas go mbeadh díospóireacht poiblí faoi cé chomh náisiúnach is a bhí sí agus nuair a dúirt mise gur tribal time bomb í, cé gur athraigh mé m'aigne faoin duine. Bhí cuid den tribal time bomb ag bhaint le cúpla incidents a tharla níos déanaí, so ní raibh mé chomh mícheart san faoi. Nuair a cuireadh rudaí ina leith nach raibh fíor, ní raibh sí ag iarraidh labhairt faoi ag an am mar bhí an próiseas síochána an-óg ag an am agus sin an fáth nach raibh sise ag iarraidh labhairt faoi sin, ní raibh sí ag iarraidh a rá 'féach, tá mise ag obair ar son na síochána ó thuaidh, tá seo déanta agam, tá sin déanta agam'. Cé go gcuideodh sé go mór b'fhéidir leis an fheachtas ag an am, chuirfeadh sé beatha daoine i mbaol agus chuirfeadh sé an misean féin i mbaol ag an am.
In ainneoin an uisce faoi thalamh ina coinne, shleamhnaigh tacaíocht an fhreasúra sna pobalbhreitheanna agus bhí gaoth athuair i seolta Mhic Giolla Íosa. Ar an 11ú lá Samhain 1997, insealbhaíodh Máire Mhic Giolla Íosa ina hochtú Uachtarán ar Éirinn.
I láthair Dhia na n-uile chumhacht, táimse, Máire Mhic Giolla Íosa. á ghealltúint agus á dhearbhú, go sollúnta is go fíreannach, bheith im thaca agus im dhídean do Bhunreacht Éireann agus a dlíthe do chaomhnadh, mo dhualgais do chomhlíonadh go dílis coinsiasach do réir an Bhunreachta is an dlí, agus mo lán-dhícheall a dhéanamh. Ar son leasa is fónaimh mhuintir na hÉireann, Dia dom stiúradh agus dom chumhdach. Gheall Máire Mhic Giolla Íosa ina campaign go dtógfadh sí droichid, idir phobail an dá phríomhthraidisiún ar oileán na hÉireann. Bheadh anois ar an mbean a d'fhulaing ionradh píléar tráth ar theaghlach a hóige ó sceimhlitheoirí na dílseachta, fáilte a fhearadh roimh Oráistigh chun a teaghlach nua féinig. Is iomaí geallúint a thug Máire Mhic Giolla Íosa le linn an toghcháin uachtaránachta, ach b'é bunchloch a campaign ná go n-osclódh sí doras an árais don bpobal iomlán, aondachtaigh agus dílseoirí san áireamh. There is a sense of Mary McAleese having to prove her detractors wrong once she becomes president. Uh, and that was interpreted in a number of different ways.

and ironically some people would argue that she ended up becoming too orange. Ní rabhadar in aon chor cinnte, cuirim i gcás, cad a bhí taobh thiar den bhfógra a rinne sí go raibh ar intinn aici droichead a thóigeáil trasna go dtí na hAondachtóirí agus go mbeadh fáilte in Áras an Uachtaráin roimh an dream buí, na hOráistigh, agus go raibh sé ar intinn aici ómós a thabhairt do na traidisiúin uilig ar an oileán. Bhíodar an-amhrasach agus a dúirt, 'Bhuel, you know. chífimid, nó an mbeidh sí in ann é a dhéanamh, nó an nglacfaidh siad léi, agus mar sin de. Bhuel, a luaithe is a thosaigh mé sa phost seo, shocraigh mé ar é sin a dhéanamh. Theastaigh uaim é a dhéanamh chun dea-shampla muintearas a thabhairt do dhaoine ar fud na tíre. Thug mé cuireadh do dhaoine ón traidisiún Aontachtach teacht chuig an Áras, chuig croílár an stáit ó dheas, chun cuimhneachán a dhéanamh ar an lá atá thar a bheith speisialta dóibh. Agus bhí toradh breá ar an chuireadh sin, tá muid á dhéanamh gach bliain ó chuir muid tús leis sa bhliain míle naoi gcéad nócha is a hocht. Agus tagann siad aduaidh ina sluaite. Tá fhios agam go raibh sé deacair a shamhlú ocht mbliana ó shin ach níl muid ábalta anois freastal ar na sluaite a bhíonn ag iarraidh teacht. Is iontach an rud é a fheiceáil lá mór cuimhneacháin agus an dá thaobh le chéile. The one life and death issue in this country is still Northern Ireland and she's quite clearly as a North of Ireland woman but you know

You nearly embrace rap music. Bhí léamh ar Mháire Mhic Giolla Íosa gur caomhach Caitliceach na heite deise í agus ní gach Protastúnach a chreid ina geallúint thoghchánaíochta faoi thógáil droichid. Níorbh fhada gur chuir sí siar ar a sála iad. Ní raibh mí a insealbhaithe thart. nuair a ghlac sí comaoineach in Ard-Eaglais Protastúnach Christchurch. Chuir an gníomh sin alltacht ar thraidisiúnaigh na hEaglaise Caitlicí. Dúirt Desmond Connell, Ard-Easpag Átha Cliath, ná raibh ann ach sham. Tharraing gníomhartha neamhspleácha Mhic Giolla Íosa agus an chaoi ar thug sí dúshlán an chliarlathais Chaitlicigh comparáid idir í agus a réamhtheachtaí.

bheith chomh maith agus Máire Mhic Róibín. Bean níos traidisiúnta ar go leor leor bealaí ná Mary Robinson, reitoric níos traidisiúnta go minic, teacht i láthair níos traidisiúnta ná mar a bhí ag Mary Robinson. É sin ráite áfach, beirt bhan i ndiaidh a chéile in uachtaránacht, tá sin tar éis difríocht mhór a dhéanamh maidir le íomhá na hÉireann i gcúrsaí idirnáisiúnta. Agus ní faic anois é tuairimíocht a bheith ar bun faoi postanna gradamúla idirnáisiúnta sna Náisiún Aontaithe nó in eagrais idirnáisiúnta eile a bheith á dtairiscint do mhná Éireannacha atá tar éis iad féin do chruthú ag baile agus cuirfidh sé ionadh orm mura mbíonn a bheag nó a mhór den rud céanna i gceist le Máire Mhic Giolla Íosa nuair a éiríonn sí as an uachtaránacht sa deireadh. There was this sense that she was operating in a very different political climate to Mary Robinson because by the time of the McAleese presidency um, you have the Celtic Tiger booming, you have the peace process in the north, you have a very changed uh, political environment and She is there I suppose being able to talk constantly about progress whereas Mary Robinson was talking about the journey towards progress and they're the two crucial differences I think. Tá sé tábhachtach a rá próiseas atá ann, próiseas gan dabht, nó tá forbairt agus fás le dhéanamh i mórán gnéithe den saol. Tá caidreamh agus cumarsáid agus comhrá le bunú agus le buanú. Tá tá obair mhór fós le dhéanamh ar ar comhthuiscint agus ar chomhmheas a spreagadh agus a mhisniú. Sin an cineál rud a bhíonn ar siúl nuair a bhíonn pobal ag dul i dtreo saol atá nádúrtha agus normalach. Tá an caidreamh agus an gaol anois idir Éire agus an Breatain ag an staid sin buíochas do Dhia. Is cairde muid.

going to be devastated for the rest of their lives because of this act today. Ar shála scéala an World Trade Center, labhair Máire Mhic Giolla Íosa le paisean faoi íospartaigh na sceimhle. Measann a lán gur thug a daonnacht ar an ócáid sin lámh ar láimh lena meas, a comhthuiscint agus a breithiúnas an lá i measc na mbuaicphointí dá uachtaránacht. Bhí sé ana-thábhachtach ó thaobh na daoine a bhí sáite isteach i nine eleven ag an am sin. Agus an rud eile, bhí fhios ag a lán daoine anseo go raibh Day of Commemoration in Éirinn tar éis nine eleven agus gur dúnadh gach de sna foirgnimh rialtais agus mar sin de agus you know dhein sé, bhí sé sin an-mhaith do dhaoine anseo a fháil amach go mór mhór Gael-Mheiriceánaigh.

Sa bhliain 2004, i ndeireadh a céad seala san Áras, d'fhógair Máire Mhic Giolla Íosa go seasfadh sí an babhta seo mar neamhspleách. Bhí sí lán tsásta toghachán a throid. Níor ghá a leithéid, áfach.
Seana chara agam i bPáirtí an Lucht Oibre, Frank Cluskey, do bhí Bhí saghas mana aige faoi rudaí a bhí deacair a dhéanamh, déarfadh sé you don't go through hell just for practice agus measaim gurb é sin an fáth nach raibh aon nach raibh aon chlaonadh ar éinne dul i gcoinne Mháire Mhic Giolla Íosa. I think the main reason why there wasn't an election was because the Labour Party bottled it, because there was this sense that it would be a waste of money running against somebody

There was also a sense that she was doing a good job. Sa chéad bhliain den dara téarma d'imigh grádú measúnaithe Mhic Giolla Íosa as radharc ar fad, ach ar an 27ú lá Eanáir 2005, Ag searmanas comórtha trí scór bliain shaoradh champa bháis Auschwitz, baineadh barrathuisle as an Uachtarán a ceapadh nach raibh in ann di coiscéim a chur ar strae. They gave to their children an irrational hatred.

Ceapaim féin, you know, b'fhéidir gur, gur dúirt sí rud mícheart ach, ach ní dóigh liom gur é sin an rud atá ina croí faoi na hAontachtóirí. Ceapaim féin go bhfuil sí ag déanamh jab an-mhaith ag, ag, ag déanamh iarrachtaí na, na hAontachtóirí a thabhairt amach astu féin agus, agus seans a, a thabhairt dóibh bheith níos mó páirteach i, i rudaí san, san, san próiseas síochána agus

Tuigimse go maith go bhfuil sí oscailte faoi agus go bhfuil cén fáth go bhfuil náisiúntóirí faoi mar athá. Agus b'fhéidir go bhfuil cuid de political correctness ag baint leis an Dublin Four attitude, you don't say these awful things. Ach sin an saghas namhaid phoiblí atá againne agus de chúis é sin a chuimhneamh, like na cúpla tagairtí sin faoi unionists agus Nazis mar sin de, do chuir sé sin trasna an saghas fhadhb atá againne orainn féin, you know.

Ó Samhain na bliana 2005, 'sí Máire Mhic Giolla Íosa an ceann stáit tofa mná is faide in oifig ar domhan. Tá meas leanúnach an phobail aici, in ainneoin an corr-mhístuamacht. Tá sí fós ina crann taca don athmhuintearas ó thuaidh, agus leanfaidh a seal san áras go dtí deireadh na bliana 2011. Breithiúnas eatramhach, mar sin, a chaithfear a thabhairt ar an Uachtarán atá in situ faoi láthair, ach an méid sin ráite, gach rud a chur san áireamh, do chaithfeadh duine a rá, ins na rudaí a leag sí síos di féin, go sonrach, ról dearfach i leith na síochána agus an athmhuintearais, go bhfuil, go bhfuil méid áirithe déanta aici, agus b'fhéidir,

When you ask when she looks back in years to come and somebody says in effect well what did you do in the war granny she'll be able to say I tried.
Sár-Uachtarán atá inti agus feictear domh ins an todhchaí nuair a scríobhfar stair na linne seo go bhfeicfear í mar Shár-Uachtarán.